maliyɛn cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin wagati in na mali kɔnɔ mali kɔkan k'a yira yɔrɔ k'a sɔgɔlen don nouvelle express jabaranin de la an ka compte youtube page facebook instagram fo ka taa se an ka site web ma bi sɔgɔmada in na an wulila ka se an ka dɔgɔtɔrɔba dɔ ma an ɲininka a jɔyɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a bɛ n'o ɲɛfɔ anw ye an bɛna faamuyaliba sɔrɔ a la dɔgɔtɔrɔ a ni sɔgɔma Wa a ni sɔgɔma. Awa. Hɛrɛ sira. Awa. Nba. dɔgɔtɔrɔ n'an b'a fɛ k'a dɔn Ee n'i bɛ se k'i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ fɔ an ye ani i jamu ɛɛ ne tɔgɔ ye dɔkitɛri suleman sedu watara ye ɔ mais yanni n ka kuma n bɛna foli bila an lamɛnbaga n'an filɛlibaga bɛɛ ye k'u bɛɛ ni sɔgɔma an bɛ sikasoka bɛɛ fo donc ne ye dɔkitɛri suleman sedu watara ye ɔ n ye chirurgien de ye n'i ko ko chirurgien awɔ o ye mɔgɔ min bɛ opération kɛ a fɔcogo nin cogo in na o ye pour que bɛɛ k'a faamu awɔ voilà sinon chirurgien façon a ka ca voilà n'i ko k'i b'o bɛɛ walawala awɔ eh, a tɛ ɲɛ Awɔ. donc n kɔni ye chirurgien ye awɔ voilà donc euh, n b'a fɔ nin cogo in na tan pour que mɔgɔw ka a faamu bɛɛ k'a faamu Ah, d'accord. voilà Ɛɛ, o diyara an ye dɔkitɛri watara Eh. an bɛ se k'a dɔn i ka kalan kɛ min yan ɛɛ bon an tɛna segin kalan fitinin ni fɛnw kan n bɛ se k'a fɔ de n ye n ka lycée kɛ sikaso yan ka taa tɔ laban lycée prosper kamara la bamakɔ ka sɔrɔ ka taa rusi jamana kan jamana dɔ bɛ yen ko crimée voilà n taara kalan kɛ crimée de voilà ka dɔkitɛriya diplôme sɔrɔ crimée ka segin ka bɔ yen ka na ka sɔrɔ ka na taa spécialisation pour que ka n kɛ chirurgien ye ka k'o kalan kɛ faso yɛrɛ kɔnɔ yan Bamakɔ FMPOS la voilà pour que ka chirurgien diplôme sɔrɔ ɔ n bɛ profiter o la ka foli bila n ka mɛtiriw ye comme maa ye kɛra cogo o cogo dɔ de ye i kalan dɔ de y'i kalan dɔ de y'i bolo minɛ k'i bolo don fɛnw na n'i ye nin occasion façon sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ dɔ fɔ i yɛrɛ kan parce que o man di anw ye voilà i bɛ foli bila i ka mɛtiriw ma u ka ca n tɛna se k'u bɛɛ tɔgɔ fɔ ɔ mais n bɛ minnu tɔgɔ fɔ yan tɔw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka bonyabaliya tɛ an bɛ porofesɛri abdɛl karim kumare fo ale tun ye chirurgie B porofesɛri ye n'an bɔra an bɛ porofesɛri sumare fo ka porofesɛri jibirili sangare fo ka porofesɛri zimɔgɔ zie sanɔgɔ fo ka porofesɛri cɛman kulubali k'o fo ka porofesɛri abdu ture fo ɔ k'a laban ni ne yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye professeur kalilu watara ye ale de ye n bolo don fɛn bɛɛ la n bɛ fɛn o fɛn na bi ale sabu hmm. ɔ ko n b'a fo ko k'a barika da ah. ok n b'a dɔn a bɛna faamuyali belebele sɔrɔ o la dɔgɔtɔrɔ n'a tɛ k'e ma baasi ye an bɛ fɛ ka e ɲininka cɛyabana de la n'o b'a f- wele ko prostate a bɛ ka gɛlɛya belebele don an ka société kɔnɔ bi bi in na o donc n'a sɔrɔla e tun bɛ se k'i da don a la dɔɔni ɲininkali ye yɔrɔ min ye mun de bɛ mun yɛrɛ de ye prostate ye i k'a ɲɛfɔ an ye dɔɔni i ka ɲininkali in diyara n ye kojugu nin kuma in nin ɲininkali in bɛ fan bɛɛ awɔ ɛɛ, bɛɛ bɛ fɛ k'a dɔn fɛn min don awɔ ɛɛ mais ɛɛ adamaden yɔrɔ dɔ de ye pɔrɔsitati ye awɔ kunkolo b'i la cogo min na mhm. bolo b'i la cogo min na sen b'i la cogo min na mhm. ɲɛkisɛ b'i la cogo min na mhm. pɔrɔsitati fana ye adamaden yɔrɔ dɔ de ye mais cɛw maintenant bana min bɛ falen ale sanfɛ awɔ a bɛ fɔ o de ma adénome de la prostate c'est à dire prostate ka o bana awɔ mais mɔgɔw yɛrɛ y'a tigɛ sa k'a ko nɔgɔya u yɛrɛ ma u bɛ sin k'a fɔ ko prostate bɛ a la awɔ awɔ sinon prostate bɛ cɛ bɛɛ la hmm. prostate bɛ cɛ bɛɛ la prostate ye fɛn ye a jɔyɔrɔ ka bon kojugu awɔ parce que n'i y'a mɛn cɛya yɛrɛ prostate don ale bɛ muso musow fɛ yen fɛn fila bɛ musow fɛ a bɛ fɔ olu ma ko ovaires olu bɛ baara min kɛ muso muso ye prostate de b'o baara fana kɛ approximativement cɛ ye voilà donc prostate bana de ye adénome ye n'an ko k'an bɛ adénome kuma fɔ o ye de k'a fɔ prostate ye fɛn ye a bɛ wo fɛn de kɔnɔ a bɛ fɛn dɔ kɔnɔ a bɛ fɛn min kɔnɔ a kɛlen don k'o fa a kɛlen don k'o fa alors n'ale kɛlen k'o fa n'a fɔra ko fɛn dɔ wɛrɛ bɛna fara ale kan dun k'a sɔrɔ plasi ma labɛn ka bila o fɛn in ɲɛ alors a bɛ kɛ cogo di comme fɛn magaman don a bɛ se ka n'a bɛ bonya a bɛ kolo de kɔnɔ wo de bɛ kolo dɔ la ale b'o kɔnɔ donc maintenant n'a bɛ bonya a tɛ se ka kolo nin waga mais malheureusement cɛya wo sugunɛ tɛmɛ sira o min bɛ tɛmɛ ale cɛma dɛ donc a b'o bisi kɛ. n'a tɛ bonya ka taa kɛrɛfɛla sɔrɔ a tɛ se ka kolo waga donc a min magaman min b'a cɛma a b'o de bisi n'a y'o bisi sugunɛ bɛ tɛmɛ cogo di wala nin y'a fɔ cogo ne yɛrɛ kɔni hakilila nin y'a fɔ cogo ye pour que an balimaw k'a faamu wala k'a fɔ pɔrɔsitati fɛn de don a bɛ cɛ bɛɛ la wala fɛn don a bɛ cɛ bɛɛ la mais bana min bɛ ale ale ale bana dɔ de ye adénome de la prostate ye mais o dɔrɔn tɛ a bana ye a bana wɛrɛ bɛ yen o ye adénocarcinome ye mhm. o y'a cancer ye mhm. a bana wɛrɛ bɛ yen o ye prostatite ye mhm. o y'a ye dɔrɔn bon banakisɛnin dɔ binna eh, eh, fɛn kɔnɔ a kɔnɔ donc a bɛ inflammer donc o ye o bana ye o ye prostatite ye wala donc komi an ka kuma bɛ adénome de la prostate de kan ɔ adénome de la prostate kɔni n y'a fɔ cogo min na fɛn de don a bɛ cɛw minɛ kɔrɔ bana de don a bɛ cɛw minɛ n'i tɛmɛna san bi duuru kan mais a ma fɔ k'a dɔw tɛ se ka ye san bi duuru duguma dɛ duguma dɔw bɛ se ka ye mais n'i kɔni tɛmɛna san bi duuru kan wala ale bɛ commencer ka bonya fɛn dɔw bɛ farikolo la a bɛ ɲininkali bɛ kɛ u b'a fɔ ko mun de b'a bila mɔgɔ la k'a fɔ bi k'i bɛ se k'i sigi tigitigi k'a fɔ ko tigitigi nin de b'a bila mɔgɔ la an ka ɲininkali bɛ na se o ma tɛmɛ o tɛ se ka fɔ mɔgɔ si ma o baaraw caman kɛla mais maa si tɛ se k'a fɔ de façon formelle tigitigi k'a fɔ ko nin de b'a bila mɔgɔ la ɔ sinon hali d'accord ko b'i ko kuma n'an nana se o ma donc an ye faamuyali belebele sɔrɔ o la dɔkitɛri watara an bɛ se k'a dɔn mun de bɛ adénome prostate bila mɔgɔ yɛrɛ la ɔ min b'a bila mɔgɔ la n bɛ k'o de f'i ɲɛna tan o ye kɔrɔ Ni si sera yɔrɔ dɔ la parce que farikolo kɔnɔ fɛn caman de bɛ dilan farikolo kɔnɔ fɛn minnu bɛ dilan farikolo kɔnɔ kɔmi ale yɛrɛ glande ale yɛrɛ bɛ ji dɔ labɛn wala o ji nin o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que fɛn wɛrɛ b'ale kɛrɛfɛ n'o ye vésicule séminale ye olu fana ji bɛ taa fara ale ka ji kan wala kilidenw bɛ kisɛ dilan kisɛ nin fana bɛ taa balo o ji in de kɔnɔ o la sisan cɛ kɔni ka lawaji de dilannen filɛ o ye sisan wala donc ni i ye rapport kɛ ni i ye lawaji bila ka bɔ awɔ voilà a bɛ bɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye sisan sebe- séminal ji awɔ prostate yɛrɛ ji ani kisɛ minnu bɛ dilan Awɔ. kilidenw kɔnɔ alors bon maintenant awɔ ɛɛ an ka ɲininkali ye de k'a fɔ mun de b'a bila mɔgɔ la mun de b'a kɛ prostate bi bonya parce que n'an ko k'a bila mɔgɔ la a bɛ kɛ komi fɛn wɛrɛ don prostate ka bonya a b'o de kofɔ awɔ a poids tun ye eh, gramme bi saba ye a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ gramme bi naani gramme bi duuru mun de b'o kɛ i y'a faamu voilà ou bien a volume tun ye eh, eh, 30 millilitres ye millilitre bi saba ka se millilitre bi naani ma a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ millilitre bi wɔɔrɔ la Awɔ. mun b'o kɛ voilà o ye de ye eh, o fɔ olu fɔli tubabu eh, bamanankan na u ka gɛlɛn dɔɔni Awɔ. donc an b'a fɔ ko eh, désordre hormonal Awɔ. Dɛsɛsɔrɔ yɔrɔɔrɔn parce que farikolo bɛ fɛn dɔw dilan u bɛ an ka yɔrɔd fsɔnma yɛrɛe wala k'u bilasira u ka fsɔnma kɔnɔ wala dɔn ko o de b'a kɛ ni si sera yɔrɔ dɔ la wala dɔnɔrɔm cɛmanw wala cɛmanw ka disɔnma o de bɛ kɛ dɔ bɛ fara kati foli kan a bonya kan wala dɔn k'a fɔcogo ɲuman ye nin ye ka faamu Ɛɛ docteur Watara mais dɔw ko ko dumuni fana bɛ dumuni fana bɛ a bila mɔgɔ la ɔ mais o ye kuma minnu ye i k'i kɔlɔsi kosɛbɛ o kuma ninnu na parce que an bɛ se ka min fɔ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ bɛ se ka jɛn ni min ye o ye de k'a fɔ n'i bɛ dumuni kɛ bana wɛrɛw bɛ yen minnu minnu ka ko sirilen bɛ dumuni na n'o ye jabɛti ye n'o ye tansiyɔn ye ɔ a bɛɛ dun sirilen bɛ dumuni fasɔn saba la n'o ye kɔgɔ kɔgɔ sukaro tulu dɔgɔtɔrɔ fɛn o fɛn a ka kan k'a f'i ye i kɔlɔsi dumuni kɛta la awɔ voilà dumuni min ye tulu ka ca o to yen awɔ kɔgɔ ka ca a la kan'o kɛ sukaro ka ca a la kan'o kɛ n'o kɛra i bɛ bénéfice sɔrɔ i bɛ tɔnɔba de sɔrɔ awɔ i bɛ tɔnɔba sɔrɔ o tɔnɔ nin bɛ taa bana caman kan prostate fɛnɛ bonya ni fɛnw bɛ o la voilà ne bɛ se ne bɛ o de fɔ ka da a d'accord pour que docteur an balimaw k'a faamu awɔ o faamuyali belebele sɔrɔ n na mais docteur watara an bɛ se k'a dɔn e b'a dɔn cogo di ko porositati b'i la voilà sisan ɛɛ ɛɛ monsieur le journaliste bɛngali bɛngali oui yɔrɔ e b'i da don o don su fɛ i bɛ i b'i ka kamalenya la i b'i ka fɛn na mais ka wuli hali wuli su fɛ ka taa sugunɛ kɛ i tɛ wuli ka taa sugunɛ kɛ ayi n tɛ taa voilà mais waati dɔ la si mana na se san bi duuru la ka tɛmɛ san bi duuru la i bɛna ye k'a fɔ ah Awɔ. don o don su fɛ e bɛ wuli ka taa sugunɛ kɛ siɲɛ mhm. kelen i bɛ t'o la i bɛ tila ka wuli ka taa sugunɛ kɛ siɲɛ kelen i bɛ waati k'o la mhm. a laban bɛna kɛ siɲɛ kelen t'a ɲɛ tuguni i bɛ taa sugunɛ kɛ siɲɛ fila mhm. sufɛ après i bɛna ye o si t'a ɲɛ i bɛ taa sugunɛ kɛ siɲɛ saba k'a sɔrɔ i ma dumuni kɛ yɔrɔ n'i ye seri ni jimafɛnw min sufɛ diyagoya don i bɛ wuli ka sugunɛ kɛ ɔ mais n'e m'o si kɛ mais e dun nan'a ye k'a fɔ k'i ka sugunɛ kɛ ka ca o y'a taamaseerew ye o y'a taamaseerew natɔ ye ɔ bon o taamaseere ninnu fana na i bɛ taa ye k'a fɔ n'i nana wuli bon n'i wulila su fɛ ka sugunɛ kɛ o bɛ f'o ma ko pollakiurie pollakiurie nocturne n'i bɛ wuli ka sugunɛ kɛ ka tɛmɛ siɲɛ fila siɲɛ saba kan ka ban a bɛ f'o ma pollakiurie nocturne bon ni tilefɛla don e bɛ sugunɛ kɛ siɲɛ caman bon euh, ça ça o ye pollakiurie diurne ye mais fo ka a fo k'a faranfasiya a bɛ se ka kɛ bana wɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ mɔgɔ bila sugunɛ kɛ ba la o ye jabɛti ye est ce que i y'a faamu donc a fo k'a n'o bɔ ɲɔgɔn na bon maintenant ɛɛ a laban bɛ kɛ sugunɛ mana gan i la i tɛ se ka sugunɛ nin mara f'i ka taa kɛ de f'i ka taa kɛ donc a bɛ f'o ma ko impériosité mictionnelle a laban a bɛ tila i la yɛrɛ ou bien sugunɛ bɛ tila i la a bɛ bɔ est ce que i y'a faamu voilà donc maintenant n'i y'o fɔ I bɛ dɔ wɛrɛw bɛ yen mɔgɔw tɛ a jate kosɛbɛ i b'a ye n'i taara i jɔ k'i bɛ sugunɛ kɛ fɔlɔ sugunɛ tun bɛ bɔ teliya la cogo min na a tɛ bɔ ten tuguni i b'i jɔ f'a laban i b'i tɔntɔn k'i tɔntɔn k'i tɔn sugunɛ bɛ sɔrɔ ka bɔ bon n'i y'olu y'i yɛrɛ la je crois k'i ka kan ka fɛɛrɛ kɛ ka se dɔgɔtɔrɔw ma pour que ka t'i yɛrɛ jira u la u b'i bilasira alors maintenant n'i m'o kɛ dun bon i b'a ye don dɔ sugunɛ laban bɛ kɛ a bɛ jɔ mm, parce que sugunɛ bara muscle de don sugunɛ bara réservoir de don mhm. mais muscle de don a bɛ baara de kɛ mhm. a bɛ kuru ka serrer de pour que ka sugunɛ labɔ mhm. donc le fait que eh, ale bɛ kuru ka serrer a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la ale fana b'a fɔ a cɛ ne sɛgɛnna quoi awɔ ɔnhɔn a fana b'a fɔ nin cogo in na tan a fana b'a fɔ a cɛ ne sɛgɛnna Awɔ. donc a fana b'i bolo jigin Awɔ. ɔ ne fana tɛ foyi kɛ bilen n fana ye n ban donc n'a y'o fɔ don min na dɔrɔn o don de sa e bɛ dɛsɛ ka sugunɛ kɛ sugunɛ kurulen bɛ i bara kɔrɔ Awɔ. sugunɛ bara kurulen bɛ sugunɛ bɛ dɛsɛ ka bɔ voilà a bɛ f'o ma rétention aiguë d'urine o don de o b'i cɛ ka na se dɔgɔtɔrɔw ma ɔ mais ɛɛ min y'a kɛ fɛnɛ k'a fɔ ɛɛ i ko ko taamasere de i b'a dɔn cogo di k'a fɔ fɛn ye le fait que e bɛ wuli ka taa sugunɛ kɛ siɲɛ caman awɔ o o bɛ min ko fɔ awɔ o b'a yira de k'a fɔ e bɛ taa sugunɛ kɛ Awɔ. peut-être que sugunɛ bɛɛ ti bɔ sugunɛ tɔ bi to awɔ sugunɛbara kɔnɔ a bɛ f'o ma résidu post mictionnel awɔ n'o résidu nin cayara awɔ ɔ bon sugunɛ dɔɔndɔɔni min bɛ fara a kan a bɛ kɛ comme sugunɛ fara sugunɛbara fara ɔ ni sugunɛbara dun fara message bɛ taa k'a fɔ a sugunɛkɛ b'i minɛ e bɛ wuli i bɛ taa i b'a fɔ a sugunɛkɛ n bɛ taa sugunɛ kɛ ɔ e taara sugunɛ kɛ sugunɛbara ma vidé totalement e nan'i sigi fitinin farala kan tuguni a fara tuguni donc message bɛ na tuguni k'a fɔ sugunɛ kɛ voilà donc o de ye sugunɛ kɛ siɲɛ caman ye voilà donc bon maintenant o sugunɛ tɔ min fana bɛ to sugunɛbara kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka kɛ banakisɛw sigiyɔrɔ ye n'o kɛra banakisɛw sigiyɔrɔ ye o fana y'a complication dɔ ye o y'a ko tɔ gɛlɛyatɔ ye ka taa Voilà donc n kɔni bɛ se ka o de f'i ye fɛn na voilà a signe na d'accord o tɛmɛnen kɔ docteur an bɛ se k'a dɔn bana in a bɛ furakɛ wa bana in bɛ furakɛ bana in bɛ furakɛ ɛɛ n bɛna min fɔ awɔ. bana in bɛ furakɛ ni furakisɛw ye awɔ a bɛ furakɛ fɛnɛ awɔ opération alors min ye furakisɛw ta ye awɔ an b'an yɛrɛ kɔlɔsi o fɔli la cogo dɔ parce que jamaba jamaba de bɛ nin lamɛn awɔ awɔ n'i y'a fɔ fɔcogo dɔ la ɔ, mɔgɔw bɛna dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ to yen sa k'a fɔ a docteur Watara ye nin fura nin fɔ n bɛ taa nin fura nin san k'o ta alors que a tɛ kɛ ten voilà sinon furakisɛw bɛ yen minnu bɛ kɛ ka bana nin furakɛ ɔ o bana nin o fura ninnu a ka ca yɛrɛ voilà olu bɛ min kɛ ka ɛɛ pression dɔgɔya awɔ misikiliw kan pour que u ka magaya mhm. pour que u ka magaya awɔ ɛɛ pour que ka tɛmɛsira bila ka pression bɔ urɛtiri sugunɛ tɛmɛsira min bɛ tɛmɛ mhm. prostate kɔnɔ awɔ ni misikili min bɛ prostate la n'o misikiliw magayara dɔɔnin donc a bɛ a bɛ pression bɔ sugunɛ tɛmɛ sira kan donc sugunɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ voilà n b'a fɔ nin cogo in na a bɛ faamu nin cogo in fɛ ɔ bon n'o fɛnɛ tɛ ayiwa nin occasion in bɛ n permet k'a fɔ ne bɛ na Sikaso tuma min na 1995 o y'a sɔrɔ bana ninnu baarabaga tun tɛ yan mɔgɔ tun tɛ yen min bɛ se ka min bɛ bana ninnu baara kɛ n'i y'a fɔ Mali kɔnɔ a baarabaga tun tɛ yen a baarabaga tun bɛ yen a bɛ yen mɛ a tun tɛ sikaso dɛ voilà ne nalen sikaso an ye fɛɛrɛ kɛ ka commencer ka baara nin kɛ depuis 1995 a kɛra sabu ye ka bana yɛrɛ ko dɔn dɔw yɛrɛ tun t'a dɔn ko bana de b'u la olu fana olu nana an kɔni bɛ se k'o fɔ o yɔrɔ la an bɛ foli di an kɔrɔ an ka patron ma an ka mɛtiri ma n'o ye professeur Kalilou Ouattara ye ale de y'o ko dilan pour que an ka se ka na mɔgɔw opérer Sikaso nin bana nin kelen in na alors maintenant opération kɛcogo fana ka ca awɔ opération kɛcogo ka ca ni an ye furaw ta fɔ opération o kɛcogo ka ca awɔ voilà mais min bɛ yen ni an caman bɛ se min na awɔ ɔ o ye opération ka kɔnɔ ci bara jukɔrɔ dɔɔnin awɔ ka taa sugunɛbara ta ka sugunɛbara dayɛlɛ k'i porofite sugunɛbara kɔnɔna fɛ maintenant ka banakuru nin bɔ voilà an caman b'o de kɛ banakuru nin bɔ sira wɛrɛw bɛ yen ni an ko o bɛɛ fɔ yan fɛn bɛna janya mɛ tubabuw fana ka kegun u b'u ka baara la u u ye fɛn caman dilan kɔsa in na olu fana bɛ bana nin furakɛ k'a sɔrɔ n'a ma kɛ k'a fɔ k'i taara mɔgɔ kɔnɔ yɛrɛ dayɛlɛ ka fɔ n'a ma kɛ k'a fɔ k'i taara sugunɛbara dayɛlɛ appareil b'u bolo a bɛ f'a ma ko résectoscope résectoscope nin u bɛ labɛnw sabati ale bi ta i b'a fɔ biki filɛ cogo min na a bi don cɛya wo yɛrɛ de fɛ ka taa fo sugunɛbara kɔnɔ ka taa banakuru nin k'a tigɛ k'a kɛ morceau morceau morceau k'a bɛɛ labɔ bon n'o kɛra n'o kɛra o nafa ye jumɛn ye c'est-à-dire que gɛlɛyaba min bɛ banabaatɔ opérerlen nɔfɛ o gɛlɛya ninnu caman tɛ yen banabaatɔ yɛrɛ bɛ se ka to dɔgɔtɔrɔso la tile saba a bɛ taa so infection minnu banakisɛ minnu bɛ don joliw la ka joliw tiɲɛ an bolo a la ka ca a la fɛ résection min na olu tigɛ voilà donc furakɛ cogo wɛrɛ o fana bɛ yen o bɛɛ tubabuw ka fɛn dilalenw ye o o caman yɛrɛ bɛ olu tɛ anw fɛ yan fɔlɔ farafinna kuma tɛ mali ma voilà donc n bɛ se k'o de fɔ a furakɛ la sinon bana min don fo k'a préciser a bɛ furakɛ k'a ban pe ɲininkali tun bɛ na s'o ma o ɲɛna yɛrɛ a bɛ furakɛ k'a ban pewu comme ça ale ka gɛlɛya tun ye jumɛn ye i ka dɛsɛ ka sugunɛ kɛ ɛ maintenant n'a opéré la ka ban awɔ i bɛ sugunɛ kɛ a ma furakɛ wa a furakɛla han a furakɛla ɔ mais yɔrɔnin dɔ bɛ yen fo n k'o fɔ awɔ N'ale opéré la a bɛ gɛlɛya dɔɔnin don cɛnimusoya ko la a ma fɔ ko i tɛ kɛ cɛya la dɛ u tɛ ɲɔgɔn ye sira la i bɛ i bɛ kɛ cɛya la mɛ n'i ye i ka lawaji ale bɛ bɔ tuma min na au lieu k'a ka bɔ kɛnɛ ma a bɛ taa sugunɛbara kɔnɔ a bɛ taa sugunɛbara kɔnɔ sugunɛ nɔfɛ ɔ o ye éjaculation rétrograde ye ɔ donc o kɔni y'a gɛlɛya dɔɔnin a ko kɔnɔ sinon k'a fɔ k'i tɛ to cɛya la i bɛ to cɛya la fo n k'o fɔ ka d'a kan voilà o diyara an ye an b'a jira k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don Nouvelle SOS ka kɛnɛya bulon de la Dɔgɔtɔrɔ an ka jɛmukan bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma ladilikan jumɛn b'e bolo ka di maliyɛnw ma précisément Sikasokaw yɛrɛ ɛɛ bɛngali an dɔgɔtɔrɔ an tɛ sɛgɛn kuma la voilà an tɛ sɛgɛn kuma la an bɛ min fɔ ɛɛ ko n senna ka di o tɛ a kɔn ka wuli voilà i kɔn ka wuli n'i kɔnna ka wuli o de ka ɲi ɛɛ furakɛli ye fɛn dɔ ye ɛɛ f'i ka wuli a tuma na bon an yɛrɛ an bɛ bana kelen min yɛrɛ kuma fɔla nin ye tan i bɛ taa sɔrɔ nin taamasere ninnu bi maa caman na u b'a dɔn k'a fɔ u si tɛmɛna san bi duuru kan dɔw yɛrɛ fo san bi wɔɔrɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛ wuli ka taa sugunɛ kɛ siɲɛ caman su fɛ n'o ye pollakiurie ye a bɛ kɛ sabu ye e bɛ wuli ka taa sugunɛ kɛ siɲɛ caman su fɛ a t'i ka sunɔgɔ yɛrɛ tiɲɛ sunɔgɔ lafiya tɛ yen i bɛ wuli fɛnɛ k'i to baarayɔrɔ la kuma bɛɛ wuli ka don ɲɛgɛn na a b'i ka baara tiɲɛ n'i y'o y'i yɛrɛ la i ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔw ma n'i sera dɔgɔtɔrɔw ma ka taa ɲɛfɔli kɛ Voilà dɔgɔtɔrɔw b'i bilasira o de ka ɲi o ka fisa k'a fɔ don dɔ sugunɛ yɛrɛ ka kale totalement k'a fɔ sugunɛ tɛ bɔ yɛrɛ fewu u k'e ta o don ka na ni e ye ka bɔ kɔfɛ est-ce que i y'a faamu o kuma nin ne b'o fɔ la adénome de la prostate kan o ye bana bɛɛ ye mɔgɔw kana sigi so k'a fɔ ko n bɛ a kɔnɔ i bɛ siran dɔgɔtɔrɔso tagali ɲɛ ou bien i bɛ siran non non non mm-hmm. kana sigi so i bɛ na dɔgɔtɔrɔso la n'i ye fɛn y'i yɛrɛ la i ma min faamu mm-hmm. na dɔgɔtɔrɔso la i k'a ɲɛfɔ awɔ voilà ne b'o conseil de di o ka fisa k'a fɔ mhm. kɔfɛ ka tila ka wuli ka ka boli voilà ne bɛ se ka o ladilikan de fɔ parce que dɔgɔtɔrɔsow fana mhm. bi yan o de kama mhm. eh, a kɛra privé ye o a kɛra dɔgɔtɔrɔsoba ye o a kɛra fɛn dɔgɔtɔrɔ ɲumanw a bɛ fan bɛɛ a bɛ fan bɛɛ donc a ye taa dɔgɔtɔrɔso la a ye taa yɛrɛ kalifa dɔgɔtɔrɔw la a ka kɛnɛya kow la voilà donc n bɛ halisa n bɛ aw fo aw aw journalistew parce que ni aw fana tɛ an tɛ se ka nin kunnafoniw lase jama ma ni e sigilen b'i kelen i ka biro nin kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn k'i bi yan bon tɔ k'a diɲɛ don ɔ

ni dɔgɔtɔrɔ bɔra ka taamaseere minnu fɔ ni mɔgɔ min y'o y'a yɛrɛ la o ka kɔn ka wuli joona ka wuli ka se kɛnɛya bulon na pour que a ka se ka kɛnɛya sɔrɔ donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a yira la k'a kun sɔgɔlen don nouvelle express ka kɛnɛya bulon kɛnɛ de kan k'aw fo wa salamu